boma silingakhale lomweli pamene anthu akugona ndi njala pamene pamakhala boma anthu amadya m'makomo awo boma silingakhale lomweli ngati mchipatala mulibe mankhwala boma silingakhale lomweli anthu akuba ndikuti anthu akupakula osatinso kuba ndipo ine ndili nacho chitsimikizo cha mtima wanga kunena kuti anthu anagwirizana kuti sitiwina chisankho chikubweracho tiyeni aliyense azingopakula basi tizipita nawo kumuzi amuna inu abale ndi anyamatawa atu akupakula ndikuuzeni iyi kunenero ya ku nocma ya ambuye makobiri ache ndi valuvalu phwii ambuye atenga akupita nawo kuti inu muzaziwe kuti mbuyache galu ali mommo akakhala phe umaziwa kuti mbuyache ali muti ali mommo akanati mbuyache wa galu wakwiya waluma bwezi ife titadziwa kuti chilipo chikuchitika koma izi anthu agwirizana kuti akuweruka akupita amalawi tingokhala phe azitapa azipita nawo kungachokere uku mpakana fetereza kubuchala kapasita ilipo kungachokere uko ndiye kuti pakana asayankhule munthu chizungu mukadzamuona kuti akuti ngongole ikusayinidwa m'malo mwa ku ministry of finance dilu ikukasayinidwa ku state house mungodabwa kodi amamva bwanji asanamuyang'aneyang'ane munthu uja kumagwirana naye chanza sipapita nthawi kumva kuti waba uja ndiye mweyi pasanapite nyengo waba uja ndiye mweyi ambuye ndiye mweyi ati simuziwa kupempha kwa inu kuti mundikhululukire kuti izizi ndi nkhondo zomwe ndili kumenyerani komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani m'ma filling station komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu aku nocma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata lamawali ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president nkhani ya mafuta ndiyopanga dala kuli anthu atatu amene akupanga zimenezi mzimayi uyuyuyu mzimayi mbaza kaya ndichani ovuta kuba kwenikweni ndi nzache pambe kuba afika paja poti kuba kwache ndikuja koona kuti highest bidder unfortunately tili ndi utsogoleri okuti ukangoti ine kati yanga bwana ndi zasokonekera nkhani ya g2g ija ikanathandiza choyambirira waku omani uja anaanamiza ndipo anabwera ndi mafuta amene ankanena kuti ndi 100 dollars pa barrel mmene muja munali kati ya mabwana kumtunda kuja apangapanga zimene zija ndiye winanso wapita akukangana pawiri pawo kwakoza kuti bwana amenewa ku omani akunama ife tikupezerani wa 60 per lita zimene ndikunenazi akane ndiponso dzulolo mmene a incoming chief secretary amakambirana amakamba ndi incoming director general wa ku acb okuti adzayambira uti kumanga ndipo anthu amenewa amangidwa corruption ilipoyi anthu akumangidwa kuyambira pa 17 pano chifukwa abera amalawi kwambiri amenewawa akutenga ndalama za mafuta zija zopanga amalawi mungakhulupirire kuti 22 million dollars yaperekedwa koma mafuta sanabwere 22 million dollars ngati akukana akane ndiye uyu wa addax amene wakhala akumapereka mafuta naye waona kuti inetu mwakhala mukundinamiza nthawi yayitali ndiye ine mmandiuza kuti mudzindilipira later sindingakupangeni panotu ali ku mozambique kosakasaka kuti akasake mafuta ena amalawi kuba kokhakokha palaini mulipo zonama ndimalize pokuwuzani kuti mafailo ena amene ndaawona dzulolo ndi failo monga ya kogula maf- m- eh, fetereza kubuchala ilipo imene anthu a- amangidwa sikale kumeneko kuli failo ya east bridge scandal anthu amangidwa kumeneko kuli nkhani ya nsanje marka railway line kumeneko wa 48 million dollars amene ankafuna kupanga anachotsedwa nkuikidwa wina consultant mukumudziwa padakali pano mpaka inafika pa 120 billion njanjiyo sinaoneke kuti kodi ikupita kuti ndiye kulitu kupanga launch maloni schemes ndi zina and nobody has questioned amalawi sanakwiyebe kuti 500 million itha kuchokera mthumba mwa munthu misonkho analipira ingati a mra angokhala zii ndikukhulupirira kuna kuti azifotokozera kuti kodi msonkho umene analipira pa ndalama ngati zimenezi ndi wambiri bwanji komanso kuti amalawi ambiri ndikukhulupirira kuti maka azimayi ana- mayi navicha akambapo professional women muzakwiya liti mzimayi wanu martha chizuma nzanu a professional lady anamangidwa ndi kumangidwa komwe mukudikirira kuti mumve kuti kodi nkhani imeneyi ikuti bwanji kuchoka pa 18 zitero ndimafuna ndikutsimikizireni pano kunena kuti ngakhale nkhani yakugwa ndege kuchikangawa ichitikatu imeneyo tikamalowa apapa so Is this the government we can trust? The answer is no.
timve zowawa pamene tiwongola mafupa opotoka kupempha kwa inu kuti mundikhululukire kuti izizi ndi nkhondo zomwe ndili kumenyerani komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu aku nocma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya mawali ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president